ee eh, ekwuole m ya n'okwu anyị na-ekwu n'abalị a ọ kachasị nke mụnwa na onwe m bụ Nonso Nkwa na-ekwu anyị anaghị ekwu okwu mkpọrọ m asị na ụdị ọbụla ihe anyị na-ekwu ka steeti anyị bụ steeti Imo dị mma anyị enweghị steeti ọzọ ee eh, ị hụnanụ ndị ọchịchị chere oge ee eh, IMC chairman ndị ọchịchị chere oge kansụl ndị e nwere na steeti Imo a sị dị mma jụọ ọ wụ agụrụ gbuge ha ka ọ wụ anya ukwu gbuge ha ka ọ wụ amaghị ọrụ gbuge ha ị mara na kọmuniti polisin a gọọmenti eh, eh, eh, hiwere na steeti Imo ọ na-awụzi ndị IMC chairman ndị eze ndị eze kwesịrị ịma otu onye nọ n'obodo ya shiri wụkwanụ ndị kwesịrị ịma onye wụ onye na kansụl ha n'ime obodo ịghọtala ee onye IMC chairman nwere ike o shi obodo ọzọ ihe ọ ga-ama wụ ndị shi obodo ihe kwesịrị ịnọ ndị eze n'aka ọkwa na ihe ọchịchị steeti Imo ji were kwenụ eh, onye isi oche eh, kọmuniti polisin a nyefee Eze Okeke n'aka n'ihi na ọ wụ onye eze ka o shitezie from ndị eze ndị eze ahọzie ndị ga na polisi the community na-aghọta m ndị eze ahọzie ndị ga na-agaga ndị ga-agagharị hụ na e nwere nchekwa n'ime ime obodo anyị ha ọ wụ ndị eze ka o kwesịrị ịnọ n'aka ọ wụhụ ndị kọmuniti eh, ndị eh, lokal gọọmenti eh, chairman transition chairman ọ wụ ha ka o kwesịrị ịnọ n'aka o nwekwara ego eh, nwunye gọvanọ wepụtara 10,000 a sị ka e kee ụmụ nwaanyị isi mkpe ụmụ nwaanyị ndị ihe na-esiri ike ụfọdụ ndị IMC chairman eburu ego loo gaa n'Ahiazu Mbaise ọgụ hịrọ nga ahụ ezigbo ọgụ hịrọ ị ma o nwere oge ụfọdụ ị na-ajụ ekwuole m m ga-aka na-ekwusi ya ike e nye gị ọrụ ma gị amaghị ọrụ resign ịghọtala otu m nọ ugbula aka o nweghị ihe m ma maka mathematics o nweghị ihe m ma maka injiniarịn a bịa mee m kọmishọna or minista for sayensị and teknọlọji ihe m ga-eje nga ahụ akụrụ ụnụ wụ egwu m ga-aga m akọlọ na egwu m na ọha kọlọ na egwu chọọchị m ala ọ bụrụ na e nye gị ọrụ ị maha ọrụ oga i cannot do this my your excellency biko iwe ewele gị i am resigning resign ya honorably ọtụtụ ndị e nyere ọrụ ekwuole m ya many of them amaghị ọrụ many of them amaghị ọrụ even ma ndị sị na ha wụ dọkịta ma ndị sị na ha wụ barista ma ndị sị na ha wụ nta ma ndị sị na ha wụ imo most of them don't know anything ọ na-ewute ọ na-ewute arịrịọ ka m na-arịọ adịkwa ama ama adị ama ama echi ọ wụ ihe onye rụrụ ka e ji echeta ya ihe ị rụrụ ka e ji echeta gị okwu niile anyị na-ekwu na redio okwu niile Nọnsọ Nkwa na-ekwu na redio ọwụ ka imo steeti rị mma anaghị m ekwuru onwe m anaghị m ekwu gọọmenti anaghị akwụ m salari gọọmenti anaghị enye m shishi onwebeghị ihe m ga-asị gị riterele n'aka gọọmenti mgbe mgbe otu a m toro ugbula wụrụ mmadụ bikos ego mmiri eji m akwụ ya akwụ gọọmenti anaghị akwụrụ m ụgwọ mmiri ego ọkụ ọ m ji akwụ ya gọọmenti anaghị akwụrụ m ụgwọ ọkụ moto m gbaga agbaga eji m ego m taa ahụhụ gbaa ọbara gba mmiri zụọ ya gọọmenti azụla moto ọ bụla dị nwa ụlọ anyị rụga arụga ọwụ m ji ego m arụga ya gọọmenti arụgahara m ya so ihe ọbụla m kwuge ihe ọbụla m kwuge ihe ọbụla si m n'ọnụ pụta wụ maka ọdịmma ndị imo maka ọdịmma ndị bi n'imo na maka ọdịmma steeti imo na onwe o ji akwa asa ahụ mara onwe ya o ji akwa asa ahụ mara onwe ya ka m bịa ebe ndị nna nọ ụnyaahụ ka e mere mmemme ndị nna ụka nsọ katọlik ụnyaahụ ka e mere mmemme ndị nna ụka nsọ katọlik ọkwa ndị nna chigadị mụ na galabụ ọkwa onye nna wụ kọmishọna e, e, e, fọ nke a ọkwa onye nna wụ kọmishọna fọ nke a ọkwa onye nna wụ IMC chairman ọkwa onye nna wụ gọvanọ ọkwa onye nna wụ deputi gọvanọ ọkwa onye ndị nna nọcha na House of Assembly ọkwa ndị nna nọ na Senate ọwụhụ ndị nna nọ na House of Rep ụmụ nwaanyị ole nọ ya ee m ajụọ ụmụ nwaanyị ole nọ na positions ndị m kpọrọ ahụ gbulaka ọkwa ndị nna nọchi ya onye ọwụla wụ onye nna ị kpọrọ onwe gị onye nna ị mụrụ nwa you must ị nọrọ n'ọchịchị ị nọrọ in a position ị ga-ewerịrị onye ọbụla hụta onye ọbụla dịka nwa gị na-aghọta m o ọ wụrụ na otu m nọ ugbula aka awụ m onye nna nke m wụkwanụ ma bịa nwe ụlọ ọrụ ebe ndị na-arụrụ m ọrụ nọ aga m ahụta ndị ahụ dịka ụmụ m otu m si eme ụmụ m ka m ga-esi eme ha bikos aga m na-ele ụmụ m anya n'ihu mara mgbe agụrụ na-agụ ha agụrụ gụwa nwa m m ajụọ ya boy ole ihe ọwụ girl ole ihe ọwụ ị chọrọ iri nri otu ahụ ka onye ọchịchị wụ onye nna kwesịrị ịna-ahụta ndị ọ na-achị na-ele ha anya n'ihu mara mgbe ha gbarụwara ihu mara mgbe iwe were ha hụta ha dịka onye nna gugụọ ha akwa ọwụhụ ha kwuo gị kụọ onye ọbụla wụ onye nna na-eme nwa ya kwuo ya kụọ nwa ya kwuo ya kụọ ihe ị na-emewe ịkụshi nwa ahụ ahụ o nwere ka ị ga-esi pịagide nwatakịrị ụtarị pịagide nwatakịrị ụtarị pịagide nwatakịrị gị pịachie ya ahụ pịa ya elu pịa ya ala ọ na-aba whose side it will not enter ya ya ekwechiri ọ ya mere oge ụfọdụ gị hụ ndị mmadụ ha arịghị atịwa otu na-arị mma because the government is not listening the government is not listening nwayọọ nwayọọ ugbulaka n'Imo steeti anaghị emelala ngagharị iwe nwayọọ nwayọọ nwayọọ small small now ha anaghị emelala ya ọchịchị nọ ugbu a anaghị emelala protest because ha ga-anwụrụ gị ha ga-ebo gị otu ebubo kpụrụ gị gaa court because ọ wụ government they can they can tell you they can tell the court anything na ihe mere na-aghọta ihe m na-ekwu protest ya na n'Imo steeti protest ya anụnụ a nwụrụ gị bo gị ebubo treason bo gị ebubo nke a bo gị ebubo nke ọzọ because you are exercising your fundamental human right as a citizen of the state. ihe ndị a agharị mma agwa rị kpa agharị mma agwa rị kpa agharị mma it is a very bad precedent ka a na-esetiri here ekwuchaa m ekwuchaala m ekwuchaala m maka abalị a mana ọrụkwa ma anyị ga na-ekwukwe anyị ga na-ekwukwe ya na-aga n'ihu mana for now nke m kwuru ekwu ezuole maka abalị a onye nwere ntị ya nụrụ ọ dị mma ee eh, tupu anyị anabata ụmụnne anyị ndị anyị na ha ga-anọrị na nkeji iri nọ n'ihu achọrọ m iji ohere a kelee ndị nna St John Leonardi Catholic Church Amakọhịa eh, ndị tuwere m ugo ezi nwa ụnyaahụ kelekwa ndị Mount Carmel Catholic Church Emekukwu ndị tuwere m ugo ezi enyi ụnyaahụ kelekwa ndị nna st paul's Catholic parish owere douglas ebe a eh, ndị tuwekwere m eh, ugo ezi enyi kelekwa emmanuel Anglican Church Emeohe Emii bụ ndị tuwere m ugo dịka voice of the people kelekwa st john's chapel nekede dịka ndị tuwere m ugo the personality of the year 2020 ihe ndị a niile wụcha ugo e tuwere otu onye ụnyaahụ sọsọ ụnyaahụ ugo ise 5 awards 5 awards in a day ya mere ana m ekele eh, ndị otu ụka ndị a eh, na-ekwukwu ya taa na-ekwukwu ya echi na-ekwukwu ya nwanne echi na-agala ihu na agaghị m eleti unu down ma ọ bụrụ ndị bekee hmm? agaghị m emefu unu agaghị m awụ unu n'ala ee eh, hụ na unu eti unu abọksụọla m to a corner ma ọ bụrụ ndị bekee unu akụpadole m somewhere nke na enweghị m ike izuzu ezuzu echi enweghị m ike ịbịa kwugheriwe ọnụ echi ma ọ ma ezuzuwe echi n'ihi gịnị ama m na-aghọta ekelekwa m unu kelekwa ndị Imo niile bụ ndị na-ekpere m ekpere na-ekpesiri m ekpere ahụ ike ekpere ahụ dị m very important ekpere ahụ unu na-ekpere m na churches niile dị iche iche ekpere ahụ dị m mkpa gaanụ n'ihu na-ekpere m ekpere maka na eziokwu a anyị ga-ekwugide ruo nga ọ gwụrụ n'aha Jizọs amen ọ dị mma na ndị eh,